Dia dhuit, Bertie is ainm dom. Agus Rónán is ainm dom. Is scoláirí muid de Ghaelcholáiste an Phiarsaigh. Ar scoil, d'fhoghlaimíomar faoinár gcearta faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh. Tá na cearta seo ag gach leanbh in Éirinn agus ar fud an domhain. Tá ceithre cheart a cheaptar a bheith an-tábhachtach, Prionsabail Ghinearálta an CNACL a thugtar orthu. Is iad seo a leanas na ceithre cheart. Go gcaithfidh na cearta ar fad a bheith ar fáil do gach leanbh, is é seo Airteagal 2. Go gcaithfidh daoine atá ag déanamh rialacha faoi leanaí, gníomhú ar mhaithe le leanaí an t-am ar fad, is é seo Airteagal 3. Go bhfuil ceart chun na beatha ag gach leanbh, is é seo Airteagal 6. Ceart ag leanaí tuairim a bheith acu faoi rudaí atá tábhachtach dóibh agus go n-éistear leis na tuairimí sin, is é seo Airteagal 12. Tá an Príomhchigire, Yvonne Keating, tagtha chugainn inniu chun labhairt linn faoi airteagal amháin, Airteagal 12.

agus insint dóibh faoi cén chaoi a bhfuil ag éirí leo agus conas is féidir leo feabhas a dhéanamh. Tugaimid cuairt ar chineálacha áiteanna éagsúla ina dtarlaíonn an fhoghlaim, ar nós suíomhanna foghlaim agus cúraim na luath-óige, bunscoileanna, iar-bhunscoileanna agus scoileanna speisialta. Tugaimid cuairt freisin ar Ionad Ógtheagmhála agus Aonad Sainchúraim chun féachaint ar an gcaoi ina bhfoghlaimíonn daoine óga, is cuma faoi cén áit a dtéann siad ar scoil. Tar éis na gcuairteanna cigireachta, insímid don scoil cad iad na rudaí a bhfuil ag éirí go maith leo agus tugaimid comhairle faoin gcaoi a d'fhéadfaí níos fearr fós a dhéanamh. Scríobhaimid tuairisc faoi cad a chonaiceamar agus cuirimid isteach inti an chomhairle a thugamar. Tá leagan atá sothuigthe do scoláirí maidir leis an gcomhairle seo curtha isteach againn anois sa phríomhthuairisc do roinnt cineálacha cigireachta. Foilsítear ár dtuairiscí ar shuíomh gréasáin na Roinne le bheith léite ag gach duine. Déanaimid é seo ar fad mar is maith linn cuidiú le scoileanna leis an bhfoghlaim a dhéanamh níos fearr. Yvonne, an bhféadfá a rá linn conas a chuireann cigirí Airteagal 12 chun cinn ina gcuid oibre? Tá a fhios ag cigirí go bhfuil ceart ag leanaí agus daoine óga tuairim a thabhairt faoi rudaí atá tábhachtach dóibh faoi Airteagal 12 agus tá a fhios acu go bhfuil an scoil an-tábhachtach do dhaoine óga. Mar sin, nuair a thugaimid cuairt ar scoileanna, tugaimid an deis do scoláirí a dtuairimí a roinnt faoin scoil linn agus déanaimid na tuairimí sin a mheas go cúramach. Labhraímid leis na scoláirí ina seomraí ranga agus cuirimid ceisteanna orthu faoina gcuid foghlama. Uaireanta, iarraimid orthu suirbhé a chomhlánú agus iarraimid orthu a bheith rannpháirteach i bplé fócasghrúpa. Yvonne, An nglacann na cigirí go dáiríre le tuairimí leanaí agus daoine óga? Glacann. I rith cigireachta, scrúdóidh na cigirí doiciméid na scoile agus tabharfaidh siad cuairt ar sheomraí ranga chun an teagasc agus an fhoghlaim a fheiceáil. Ós rud é go bhfuil scoil déanta suas de chuid mhór grúpaí daoine éagsúla, labhróidh an cigire leo chun éisteacht lena dtuairimí faoin scoil. Glacann cigirí go dáiríre le tuairimí daoine óga, is é sin an fáth a n-éistimid leo. Glacaimid freisin go dáiríre le tuairimí ceannairí scoile, múinteoirí agus tuismitheoirí. Nuair atá cigire i scoil, déanann siad breithniú ar an bhfianaise ar fad atá bailithe acu agus cad a d'inis na daoine óga dóibh. Cuidíonn sé seo leo an chomhairle is fearr a thabhairt don scoil faoin gcaoi le feabhas a dhéanamh. Aithníonn cigirí an tábhacht a bhaineann le cad a insíonn daoine óga dúinn faoin scoil agus táimid buíoch díobh as cuidiú linn le scoileanna agus suíomhanna a bheith mar na háiteanna is fearr is féidir. Táimid an-bhuíoch freisin de mhúinteoirí agus ceannairí scoile as tacaíocht a thabhairt dár gcuid oibre. Yvonne, Go raibh maith agat as an am a ghlacadh inniu chun cuairt a thabhairt ar ár scoil agus chun labhairt linn faoin gcaoi ina gcuidíonn cigirí linn chun ár dtuairimí a roinnt faoi na rudaí atá tábhachtach dúinn faoinár gcuid foghlama i rith cigireachta. Go raibh maith agatsa freisin as ucht am a ghlacadh chun bualadh liom anseo inniu. Míle buíochas.